ok donc kɔmi a y'a fɔ ne donc walazina amanu wa amilu solihati donc mɔgɔ mɔgɔ min bara limaniya ka tila ka baara ɲuman kɛ lanukafiranna anahum sayyi'atihim n b'o ka jurumu misɛn bɛɛ lajɛlen jɔsi ka bɔ yen wala najiziyannahum ahsana allazi kanu ya'maluna donc o tun bɛ baara ɲuman min kɛ nin n b'a sara di u ma ka dɔ fara a kan tuguni

ni e ka bangeba fila ni ni o taara e cɛlɛ litusirika bi ko i ka filankafo kɛ ni ni alahu taala ye maa layisa laka bihi ilimu fɛn min yɛrɛ dɔnni t'i la jɔati jo dɔ ala ma jo dɔnni jira i la ko i ka jo bato Mhm, fala tutihuma ala ko o tuma e kana o ka kumakan labato mayiwa donc o b'a fɛ ka jira yan ko bangeba ka lɔyɔrɔ bɛ yen n'a tɛmɛna o dan de kan e ma kan ka sɔn a ma tuguni donc ni ala kɔta lo e t'a ka kumakan labato yɔrɔ mais a tɔ nin bɛɛ lajɛlen i b'a kɛ ka da bɛ nɔgɔya kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen b'a d'a ma Ɔhɔn. ila ilayya maraji'ukum ni ala taala fɛ lo aw bɛɛ lajɛlen e n'i ka bangeba bɛɛ lajɛlen aw bɛna segin ka na ne fɛ fa unabi'ukum n ka aw kibaruya bima kuntum ta'maluna aw tun bi baara min kɛ k'a kibaruya bɛɛ lajɛlen k'a yira aw la ni ɲuman lo k'i sara ni juguman don k'i sara n'a ye donc o la e n'i sɔnna ka tugu i ka bangebaa kɔ ka jurumu baara kɛ ka ala kɔta k'o kɛ ala bɛ aw bɛɛ lajɛlen don jahanama kɔnɔ kuma ni kɔlen ye walazina amanu ala ko mɔgɔ min sɔnna ka limaniya wa amilu sɔlihati ka tila ka baara ɲuman kɛ lanudihilannahum fi sɔlihina n b'o tigilamɔgɔ fara maa ɲuman kan alijɔn don k'o don jahanama kɔnɔ ha astagfirullah k'o tigilamɔgɔ fara mɔgɔ ɲuman kan k'o don alijana kɔnɔ alijɔn don donc m'a ye tuma bɛɛ ala b'i ba fɔ amanu wa amilu sɔliha ka limaniya ka baara ɲuman kɛ ka limaniya ka baara ɲuman kɛ a tɛ bɔ fara ɲɔgɔn na dɛ n'an taara ɲuman baara ɲuman kɛli dabila ko e ta ye ala ye dɔw bɛ jɔ seli kan a bɛ mɔgɔ filɛ ka juguya a gɛrɛfɛ ala ala bɛ min ala ko i b'i bala ɲɛ b'i balima la i tɛ k'ale ka- ale kanu nɔgɔ i bɛ se cogo di ma k'ala kanu ala min i ɲɛ t'a la ala nɔ parce que ni ala tun bɛ ɲɛ fɛ ɲɛ b'a la est ce que i bɛna mɔgɔ pousser wa a bɛ taa pousser parce que i ɲɛ t'a la mais a- i m'a lɔn k'a bɛ yen wa parce que a bɛ Filɛ kɛ. yen Eh, a- komi i ɲɛ t'a la i bɛ mɔgɔ neni i gɛrɛfɛ seli kɔnɔ aw ɲɔgɔn bugɔ misiri kɔnɔ k'a sɔrɔ ala bi yen aa ko ko i ɲɛ t'a la o lo donc o lo ala ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka ala ala ala yɛrɛ dɔn nin i ka ala danfɛn nin olu bi da i ka olu filɛ fɔlɔ olu kanu fɔlɔ i bɛ ala kanu n'i banna olu la ee kana ko i na ala fana sɔrɔ parce que i ɲɛ tɛ min na nin t'o ɲuman Mhm. wa mina nasi ala taala ko ka bɔ mɔgɔw la mɔgɔ dɔw bɛ yen man yakulu minnu dɔw minnu b'a fɔ amanna bilahi k'olu limaniyana ala taala ma waiza uziya filahi nka ni o tɔɔrɔla fitini ni o ye tɔɔrɔ fitini sɔrɔ ala taala ko ala taala ka batoli kɔnɔ sisan ni gɛlɛya dɔɔni nana o sɔrɔ sisan jaala fitinata nasi a bɛ adamadenw ka tɔɔrɔ ta ka kɛ ka azabilahi i n'a fɔ ala taala ye lajaba jigin ale kan donc kɔrɔ e batoli kɔnɔ mɔgɔ dɔ y'i fɔ k'o k'i la silamɛya kɔnɔ i bɛ wuli ka o ta ko i n'a fɔ ala taala y'a k'i la i bɛ b'a sen labɔ ka bɔ ala ko la sisan ma ye u b'o ta kɛ ala ka jangata ye i n'a fɔ ala y'a k'a la ala ma k'i la don walima b'a fɔ a b'a fɔ ye adamaden wala a bɛ ten ko an bɛ se ka ko kɛ ɲɔgɔn na an bɛ ka kɛ ala ala don mɛ an don fɔlɔ
i ka kuma la tɛ an ma dɔ tubi ta a tubira o

ni alahu taala ka dɛmɛ nana layakuluna u b'a fɔ u b'a fɔ sisan ina kuna maakum anw ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ donc c'est-à-dire que n'a ye kɛ nisɔndiya ko ye nɔgɔyali nana tuma silamɛw ye hɛrɛ sɔrɔ tuma na wala ka victoire sɔrɔ na o tuma sisan a bɛ sɔn sisan silamɛw ma ko an bɛ ɲɔgɔn fɛ an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ tuma bɛɛ donc wala

wa kala lazina kafaru olu kafiri ninnu olu ko lilazina amanu o ko mumini ninnu ma itabiu sabilana a ye na tugu an ka sira nin kɔ wala nahamila hatayakum an bɛna aw ka jurumu ninnu an bɛna aw ka jurumu ta ni an sera ala ɲɛfɛ wala an b'aw ka jurumu ni ko jugu la n'a y'a sɔrɔ ko jugu don ala ɲɛfɛ an b'aw ka jurumu ta an bɛ don jahanama kɔnɔ aw ka don alijinɛ kɔnɔ kuma nin kɔrɔ le o ye wama wama hum bihamilina min hatayahum ala ko ka sɔrɔ o tɛna mɔgɔ si ka jurumu ta dɛ o t'a ta dɛ misen cogo si la cogo si la inahum lakazibuna ala ko nkalontigɛlaw don o b'a fɔra ten nkalon don dɛ parce que ma ala ɲɛ na ɲɛ ye fɔlɔ olu kuma fɔra an e adamaden e adamaden siranbagatɔ de ani i ni jinan fitini ye dugukolo kan i b'i yɛrɛyɛrɛ ka kɛ fatɔ ye i bɛ se fini fatɔ caman caman de bolo jinan tɛ yan Ɛ, ala a- maleke tɛ ala tɛ fɔlɔ e ko ko ala ɲafɛ i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ sabu ka bɔ yan an bɛɛ lajɛlen bɛ dugukolo kan an ta warababa tɛ yen dɛ gansan ni jinan fitini bɔra kungo la wɔkɔlɔnin yɛrɛ n'a bɔra i ɲɛfɛ e b'o kɛ ni ni bɔra sufɛ wala tile fɛ gansan kɔni tɛ ni ni den fitini ye a ye kundama ten dɔrɔn e bɛ jeli n'a bɛ taama i fariso bɛɛ lajɛ marché a bɛ taama i bɛ kɛ fatɔ ye parce que i ma deli ka fɛn min ye a bɛ ten mɛ jinɛ jinɛ tɛ fɔlɔ e ko maleke e ko ala ko i bɛna mɔgɔ ka jurumu ta wala yahamilu wala yahamiluna asakalahum ala ko o ka jurumu ye o jurumu min kɛra nin o bɛna na ni o ka jurumu ye asakalan maa asakalihim ani fana mɔgɔ min o ye mɔgɔ min fili nin olu ka jurumu bɛɛ lajɛlen a bɛna yɛlɛ u kan fana ka taa n'a ye donc min bɛ fɛ ka yira ko alkiyama don ɛɛ e ka jurumu e n'i ka jurumu don n'i ye mɔgɔ fili o jurumu fana bɛ ta ka fara i kan mais tigila mɔgɔ ka jurumu tɛ minɛ k'a tigi to yen dɛ a- ale ta fana wari t'a ba mais o b'a ɲɔgɔnna d'i ma o b'a ka jurumu ɲɔgɔnna d'i ma tuguni voilà a bɛ ten donc e ta bɛ double ale ta bɛ kɛ kelen c'est comme ça mhm. wala yahamilu wala yahamilu na alkiyama wala wala wala yu- wala yusaluna sanu wala yusialu wala wala yusaluna yawmal qiyama amma kanu hon ala ko alkiyama don o bɛna o ɲininka amma kanu yaftaruna o ka galon ko ni o tun bɛ galon min tigɛ dugukolo kan ko jo kɛra ala ye ko ten ten ten ka galon nalonma kuma kan min fɔ ka ka ala to yen ala ko u bɛna ɲininka le o bɛɛ lajɛlen na Wala ka- wala ka arsalna nuhan ala ko tiɲɛ tiɲɛ na dangane ɲama ale ala taala ye nabila nuhu ci ila kaumi ka taa a ka dugumɔgɔ ma falabisa fihim alfa sanatin a taara san waa kelen kɛ a ka a ka jama ja- jama cɛma n'a b'o waaju la illa hamsina aman ka san bi duuru b'a la donc kɛmɛ kɔnɔ kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi duuru comme ça ahazahumu tufan ala ko ji ji caman y'o minɛ kɔrɔ olu bɛ y'o ko inondation ji nana fo ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta wa hum zalimuna donc ka taa sɔrɔ o ye yɛrɛbakun tɔɲɔ donc ala ye o halaki o la ji ni fanjaynahu ne ye ala o taala ye ni ala taala ye nabila nuhu kisi wa sahaba safina ani mɔgɔ o mɔgɔ min sɔnna ka don a ka kurun kɔnɔ n y'o bɛɛ kisi wajalina ayatan lil alamina ko o halakili nin mɔgɔw halakili ni ji ye nin ani dɔw donna kurun kɔnɔ k'olu kisi ne y'o kɛ kabako ye ka di danfɛn bɛɛ lajɛlen ma dugukolo mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma wa ibrahima ala ko ibrahima fana ka ka kisa fana bɛ yen iz tuma min na kala li kaumihi a ko a ka dugumɔgɔ ma ubudu laha aw ka ala taala bato wataku aw ka siran ala taala ɲɛ dɛ zalikum hayrul lakum nin lo ka ɲi aw ma ka ala bato ka siran ala ɲɛ ka kojugu dabila donc ala bato ka siran ala ɲɛ o de takuhu nin bari itaku kɔrɔ e ka fɛn dɔ don e ni jahanama cɛ donc o la cina ali ko ko ni fa- n'i tun b'a dɔn ko fantan kolo fantan kolo min jigini sigini b'i gɛrɛfɛ ko a tun bɛ se ka kɛ sababu ye k'i k'i ɲɔti ka bɔ jahanama ko i tun bɛ fɛn d'a ma joona joona a a tun bɛ yɛrɛ ni fɛn b'i fɛ ayiwa donc hali kɛ fantan bɛ dugukolo kan min kan ka dɛmɛ ani eh, fa- eh, fala- falatɔ bɛɛ lajɛlen k'a fara eh, eh, filiyatɔ muso min min ba- ba- ba- fɛngɛ tɛ yen voilà ani baaraɲuman baaraɲuman i bɛ se ka bali sinjiya tugu ka ko kɛ ka ɲuman kɛ mɔgɔ ye ka mɔgɔ kanu ka dala mɔgɔ kanu ka ɲuman k'a ye Eh, ale bɛ taa don e ni jahanama cɛ o ɲuman ninnu bi- bi fara i ka minjala kan k'i bɔ jahanama ma mais ni fantan tun tɛ o ale kɛ eh, fɛ- eh, ɲuman- ɲuman- a ye sababu tɛ i bɛna ɲuman kɛ i bɛna ala- ala sɔrɔ cogo min na tuguni ça la question quoi m'a ye wa donc o lo eh, a fɔra ko eh, mɔgɔ mɔgɔ min ye eh, dɛsɛbagatɔ ye olu kɛra komi u bɛna kɛ eh, olu bɛna kɛ faama ka kunnandi ye ka don alijina kɔnɔ mais an tɛ o lɔn an bɛ wasu ne ye setigi ye karamasi foyi t'a fɛ n'i bɛ wasu ale kan eh, fɔlɔfɔlɔ masa ninnu o cogo la ani masamuso ninnu muso ninnu i y'a ye muso caman caman muso caman bɛ n'a ka cɛ ye hɛrɛ fitinin sɔrɔ n'a ye nafolo sɔrɔ n'a a ye dumuni san a bɛna dumuni a b'a tɔ ta ka bɔn ten hali ni mɔgɔ sin a tɔɲɔgɔn sin don kɔngɔ b'a la a t'a d'a ma dɛ a b'a fili o k'a yira ko a se bɛ olu ye mais se tɛ ninnu ye yɔrɔ ma ɲi i ma ye ka sɔrɔ ale k'a kɛ sababu ye i ka hɛrɛ sɔrɔ a d'a ma mais e t'o kɛ donc o lo taqu kɔrɔ le nin ye voilà ne ne b'a fɔ ko tuma dɔw u b'a fɔ ko ala ɲɛsiran ko mun ko ko ɛ, ala ala jɔ- ala ka jɔn ɲuman mun o tɛ dɛ kɔrɔ t'o ye dɛ taqu ka fɛn don e ni jahanama cɛ man ko hon zalikum ale fana baara ɲuman ye zalika khairul lakum. zalika Ah, zalikum in ta'budu min zalikum voilà donc a ko sisan wa zalikum khairul lakum ni ni de ka ɲi aw ma donc e ka e e tanga e yɛrɛ tanga jahanama ni ɲuman kɛli ye ale ye hɛrɛ ye e ma in kuntum ta'lamuna n'a tun n'a tun n'aw tun b'a dɔn Hmm, n'a tun- innama innama ta'buduna min dunillahi

donc parce que mun kosɔn mɔgɔ bɛ taa lɔgɔ ta k'a lɛsɛ k'a kɛ a ka ala ye k'a bila n'a b'a bato la e m'a fabriquer donc galon fɛn lo inna lazina ala ko mɔgɔ o mɔgɔ ta'buduna min dunillahi n bɛ taa fɛn dɔ wɛrɛ bato min tɛ alahu taala ye la yamlikuna lakum rizqan o tɛ se fɛn min o tɛ se yɛrɛ ka garisɛgɛ nɔgɔya aw ye fabtaghu indallahi rizqa aw ka garisɛgɛ ɲini garisɛgɛ yala alahu taala fɛ wa'buduhu aw ka alahu taala bato washkuru lahu ka alahu taala barika da ilayhi turja'una aw bɛ se kɔ alahu taala fɛ n delila k'a fɔ k' ala barika la n'i nana seli sisan i ma ala barika la mais n'i bɔra ka taa ɲamɔgɔya kɛ i ma ala barika tuguni dɛ e ala barika tiɲɛ parce que ala barika la ala ye ɲɛfɛla min d'i ma i ɲɛfɛla ko i ka taa muso furu e ni muso ka la ni ɲɔgɔn ye a m'a fɔ i ka mɔgɔ ka muso minɛ ka la n'a ye donc n'i taa mɔgɔ ta minɛ e ala barika la banna n'i taara mɔgɔ ka fɛn sonya ala barika la banna n'i taara tiɲɛni kɛ e ala barika la banna c'est ça ala barika la a ye nɛɛma min k'i ye da min d'i ma ka tɛgɛ min d'i ma ka nu min d'i ma ka ɲa min d'i ma i bɛna ko o ko kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɛfɛla bɛɛ lajɛlen a ka kɛ halali n'a kɛra halali ye i bɛ alahu taala barika la n'a ma kɛ halali ye ka nafijɛ ye kɛra komi sisan sisan exemple de la ka taa yan salon ne ye marifa d'i ma madu marifa minɛ e fana ka don kongo la i ka dala kumakan dala dumuni yala n'a ye e y'a minɛ e ko voilà uma vraiment ani ce e ne barika la mais a ma ban dɛ ne e taara kungo la ka taa munumunu ka taa ne ka misi ye i ka foro kɔnɔ e ka marifa ta ka ci pum e ne barika la wa e ne barika la cogo jumɛn e ma ne barika la ale kɔrɔ e ne i tun ye ne nɛnɛ i tun ye ne nɛnɛ barika la tɛ o tɛ donc a n'a tun b'i kɔnɔ na ɲɛnama e taa misi ye i ka foro kɔnɔ e b'a gɛn ka bɔ ka na fɔ n y'a fɔ ne ye a tiɲɛ tiɲɛ t'a nin fiɲɛ y'a kɛ ten kɛra ten kɛra ten kɛra ten ne fana ko a tiɲɛ tiɲɛ na ani ce n'a bɛna i sara n b'i sara mais i ka fa ka na ka na fɔ ne ye voilà a bi o ye mun fɔ donc ala ta fana bɛ nin cogo la ala barikala nin kana kana kɛ i da ye da da gansan tɛ fugale foyi ye an tɛ foyi ye donc faut que kɛwale ka tugu a kɔ baara de kɛ kuma ye wa ɔhɔn wa in tukazibu ka wa in tukazibu donc n'o ye e nkalontigiya nɔ tukazibu fakat kaza voilà donc n'a y'a sɔrɔ ɛɛ bi kafiriw ye e ye muhamad muhamad nɛɛma kisi b'a ye kira muhamad ye nkalon nkalontigiya ko i ka kumakan ye nkalon ye fakat ko dangani ɲama tiɲɛ tiɲɛ na kazaba umamun min kabili kabilikum o ye mantɔn min tɛmɛna nabila musa ka mɔgɔ firawuna ka mɔgɔ sɔli ka mɔgɔ o fana olu olu fana kɛ nkalon tigɛ tigɛlaw ye ma daminɛ e ma donc donc ni mɔgɔ ko e ye nkalontigɛla ye bi a mun kosɔn a bɛ a bɛ a bɛ a b'i tɔɔrɔ non non kafiri ka kumakan bɛɛ bɛ kumakan cogo kelen fɔra tuma bɛɛ u ka kumakan bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ donc kana taa hali ni e ye silamɛ a lɔn ko o ye o ye o ye silamɛw tɔɔrɔ ka tɛmɛ e kan o b'e neni na e ko o b'i neni na o ye caman tɔɔrɔ ka tasuma bila dɔw la ka ka eh, ka bɛrɛ baba bila dɔw di- disi la ka dɔw siri ɲɔmɛ ma ka sama ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais eh, o ye mun k'i la foyi e ko ah, dala kuma donc dala kumakan tɛ foyi ye dɛ ɔhɔn. ma Mhm, a ko de tuguni donc kana ne ko ye- a dɔn k'o bɛ mɔ- eh, ciden bɛɛ lajɛlen tun ye o de tun ye ciden tɛmɛnen fana nkalontigiya mhm. wa ma a rasuli ma ala mina rasuli ok mina donc wa ma alal rasuli ala ko kira kiden bari a yɔrɔ la ko kiden foyi ma wajibiya ki- kiden kan dɛ ilal balagu donc foyi ma wajibiya mɔgɔ wajibi ma a di kɛ ɛɛ adamaden kɛlɛ ma wajibiya kan ka ka ko dɔ kɛ mɔgɔ la ka mɔgɔ jagoya ka kɛ silama ye wajibi ale ma wajibiya kan mun de wajibiya kan ilal balagu ka kumakan nin lase mɔgɔ ma mubinu ka wara ka yira o la a banna ka kumakan nin na fɔ a tɛ se fana ka a ma wajibi fana ka mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ dusukun yɛlɛma fana ɔn a a bɛ se ka min kɛ ale de nin ye a k'a fɔ n'a da ye voilà mais dɔw bɛ se ka fɔ ko mais mais ko mais ko kira kira kira ni ka- kafiri ɲɔgɔn kɛlɛ bien sûr uzina lilazina zɔlamu mɔgɔ o mɔgɔ min o ye tɔn min tɔɲɔna na o na o kɛlɛ ɛ sira dira i ma i fana ka kɛlɛ kɛ ka i défense ta o ye wajibi voilà mais ni ala ka kumakan don dɔrɔn i ka fɔ mɔgɔ ye ka tubi e tɛ k'a tigi jagoya ka kɛ silamɛ ye i tɛ ka dusukun yɛlɛma e i ma kan ka faga fana bɛɛ lajɛlen b'a la quoi u ma kɔli awalam yaraw kaifa yubdi'u allah ala ko yala olu ma ye wa Co- cogo min na ala taala ye dan eh, danfɛnw daminɛ cogo min na a y'a daminɛ cogo min na olu ma o ye wa summa o tɛmɛnen kɔfɛ yu'iduhu a bɛna bɛɛ lajɛlen lakuraya tuguni alikiyama don ka wuli n'o ye tuguni Mhm. summa sanu yu'iduhu voilà inna zalika ala ko filɛ dɛ ka danfɛn lakuraya alikiyama don ka wuli n'o ye tuguni alallahi yasiro ala ko a ka nɔgɔ ala taala ma man gɛlɛ yɛrɛ ɛɛ man gɛlɛ kul ala ko fɔ siru fil ardi aw ka taama ka munumunu dugukolo kan fanzuru aw ka filɛli kɛ kayifa badal halaka ala ka danfɛn don a daminɛ cogo ala ala ye dilan daminɛ cogo min na summa allahu yunsi'u nasata ahira a bɛna danni laban min ye filanan ye a bɛna tila ka o kɛ tuguni ka adamaden lakunun ka wuli o tuguni inna laha ala taala ala kulli sayi'in kadir sebaatigi don fɛn bɛɛ lajɛlen kan yu'azibu man yasa ala taala a bɛ mɔgɔ ɲankata min y'a diya wa yarhamu man yasa a bɛ hinɛ mɔgɔ fana min y'a diya i ma sisan mais sisan an bɛ se k'an yɛrɛ ɲininka sisan a bɛ mɔgɔ a bɛ jɔn don a diyara ala ye a ka jɔn ɲankata e i bɛ yɛrɛ ɲininka o ye donc a diyara ala ye a ka sitana ɲankata a diyara ala ye mɔgɔ mɔgɔ tugura sitana kɔ ala ka tiramɔgɔ ɲankata donc a diyara ala ye ala ka hinɛ mɔgɔ min fana k'a kɛ silamɛ ka silamɛ baara kɛ ka sariya labato ala ka hinɛ ale fana parce que ala ko irhamu yarhamkumullah aw ka hinɛ ɲɔgɔn la ala fana ka hinɛ aw la

voilà wa ilayhi tuqlabuna mais ala bɛna bɛɛ lajɛlen karaba ka ja ka taa a ka na ala taala fɛ mɔgɔ si tɛ dugukolo kan min bɛna fɔ ko ale tɛ sa ka taa ala fɛ e bɛ se wa bamanan b'a filɛ kɛ n'i bɛ se wa bamanan b'a filɛ kɛ wa ma antum bi mu'ujizina fil aradi ala ka dugukolo kan aw adamaden tɛ se ka di ala taala dɛsɛ wa ka ala taala dan quoi dugukolo kan wala fi sama sankolo la fana mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka kɛ ale ale ala bɛna dɛsɛ la ko ale kɔrɔ ale tɛna na ala taala ɲɛfɛ wa ma lakum min dunillahi min waliyin jɛɲɔgɔn dɔwɛrɛ fana tɛ yen min bɛ se ka aw tanga ala kɔ dɔ min dana ala taala la wala nasir dɛmɛbaga fana tɛ aw la min tɛ ala taala ye k'aw bɔ jahanama ma walazina kafaru ala ko mɔgɔ mɔgɔ minnu kafira minnu banna bi ayati lahi alahu taala ka kumakanw ma ko seli ti cɛn ye ko jaka ti cɛn ye ko sun ti cɛn ye ko ayi ko n'a n'i ma seli i bɛ don arijinɛ kɔnɔ wala ko ko i ko ɲamɔgɔya ɲamɔgɔya halali kɛ halali ye ka kojugu kɛ halali ye bɛɛ lajɛlen ala ko o tigilamɔgɔ ninnu dɛ Hmm, ya- bi ayati ala ka ala ka kumakan de y'olu ye n'i ko ala ko mɔgɔ min kafira ale ka kumakanw ma kumakan gansan tɛ dɛ sariya bɛɛ b'a kɔnɔ yamaruya bɛɛ b'a kɔnɔ

ko mɔgɔ tɛ sa ka kunun kɔrɔlen wele o tigila mɔgɔ ninnu ulayika yayisu min arahamati aramati donc o tigila mɔgɔ ninnu olu jigi tigɛra ka bɔ ni ala taala ka hinɛ ma o tɛ ka hinɛ sɔrɔ wa ulayika lahum azabun alim lajaba bɛ olu ye min da bɛ dimi kosɛbɛ min da bɛ dimi kosɛbɛ farima lajaba farima châtiment avilissant fama kana jawaba kawmihi aa ala ko sisan ko nabila nuhun ka jamakulu o tɛ ibrahima yɛrɛ don ok ibrahima don donc ko nabila ibrahima a ka a ka jamakulu a ka mɔgɔ ka a jaabili ma kɛ ko dɔ wɛrɛ ye o ko di illa an kaalu o b'a fɔ dɔrɔn ko ukutuluhu ee aw ka nin cɛ aw k'a faga aw hariku ou bien an k'a don jahanama kɔnɔ tasuma kɔnɔ an k'a jɛnɛ ni tasuma ye fa anjahu lahu mina naari ni ala taala y'a kisi ka bɔ jahanama ma ta- tasuma nin ma a do o y'a o ye tasuma mɛnɛ k'a fili a kɔnɔ ala ko kuni salamu i la donc tasuma kɛra gilasi ye Ah, mais

o ko wuli ka ko dɔ kɛ ko nabila isa kɛ e bɛ kɛ kun ye voilà ko nabila isa yɛrɛ ko fɛn tawurata kɔnɔ injila kɔnɔ ko ne tente pas le diable kana taa sitanɛ kɔrɔbɔ dɛ kana sitanɛ kɔrɔbɔ kana taa sitanɛ darabɔ ko n'i taara darabɔ min y'i sɔrɔ yala e la yala mais i b'i yɛrɛ tanga ala k'i tanga n'i y'i yɛrɛ tanga ala b'i tanga a tɛ se i ma mais n'i taara don a da la

ok fa inna sisan ɛɛ, o ye jumɛn ye, yɔrɔ jumɛn don? fa inna fi dhalika inna fi zalika ala ko nin nin nin kabako nin kɔnɔ adi nin nin ko nin nabila ibrahima ka fili tasuma kɔnɔ mais tasuma m'a jɛnɛ nin dɛ E, la la ayatin ala ko nin ye kabako ye de kawmin yuminuna limanabagaw ma ala y'a kɛ kabako ye k'a di limanabagaw ma ɛ e fana k'a filɛ k'a lɔn ko seba ye seba tigi ye alahu taala ye Ɔhɔn.

o de an b'a fɔ la ee hali n'i kɛra silamɛ ye n'i taa jinɛ ta k'a kɛ i teri ye k'a b'i ka mako ɲɛ alors que jo lo dɛ kan'a fɔ ko i ma fɛn kantigɛ i y'a kantigɛ n'i ma kantigɛ i tɛ ka jinɛ sɔrɔ i fɛ ale i t'a fɔra mɔgɔ ye k'o don n'o tɛ i t'a sɔrɔ i yɛrɛ fɛ a bɛ baara kɛ don bɛɛ ni ɲɔgɔn ye sisan n'i y'o kɛ ka ban ala ko di ala ko suma yawmal kiyama mais alikiyama don sisan

mɔgɔ bɛ mɔgɔ bɛ diya yɔrɔ yala ka o dogo yɔrɔ la o k'o yɛrɛ tanga e bɛ taa e bɛ i ka dogo yɔrɔ bɛ kɛ jahanama ye o ma wa ma lakum min nasirina dɛmɛbaga fana tɛna sɔrɔ aw la
wa fa amana fini a bɛ seere dɔ don wa aa a bɛ se o dɔ ayi Fa- fa amana lahu lutun ala ko sisan ko nabila lutu ale sɔnna ka limaniya nabila ibrahima ma wa kala lutu ko inni ma inni ma muha mm, lutu kɛ eh, fɛngɛ ibrahima ko inni muhajirun ila rabbi ne bɛ taama ka taa n bɛna bɔ ka hiji kɛ wa ka taa n tigi ala fɛ innahu a ma ye kɔrɔ ko di est-ce que ala bɛ yɔrɔ dɔ la mɔgɔ t'a fɛ wa Ɛ, a ko ala ko a ma e bɛ ibrahim bɔ ka bɔ ka i- bɔ ka i ka dugu nin to yen parce que kafiri dugu lo yɔrɔ dɔ bɛna o yɔrɔ d'i ma i ka taa sigi o yɔrɔ la k'ala bato donc bɔra ka taa fo bi nin ale taara kaba nin jɔ ni ale bɔra ka dugu la ka taa o yɔrɔ la n'o tɛ kaba t'a ka dugu yɔrɔ ye a tɛ kabako koyi wa kabako ye wa ɛ ɛ, fɛngɛ israɛl ɛ, fɛngɛ a tun bɛ israɛl j- j- jamana la bani isaka o bɛ yɔrɔ min na Ima- ibrahim tun b'o yɔrɔ la mais ala bɔra n'a ye f'a ka taa maka fana na taa sigi o yɔrɔ sisan ka ka kaba nin jɔ o yɔrɔ- o yɔrɔ la ka denmisɛnw wolo o yɔrɔ la ka ka fɛn o yɔrɔ la ka mun yɛrɛ ka ala bato kɛ bato kɛ o yɔrɔ la ka to o yɔrɔ la fo ka mɛn o yɔrɔ la fo ka na ka na yakuba sɔrɔ fɛngɛ isaac ni ismaɛl olu fana ka denmisɛn min ye yakuba ye yakuba fana nana nana fɛn sɔrɔ nana ismaɛl ismaɛl sɔrɔ non donc o nana ale joseph ye yusufu ye yusufu sɔrɔ o yusufu eh, feere a nana fo egypte sisan a nana sigi egypte ka san caman kɛ misira ka san caman kɛ san caman caman tɛmɛnen kɔfɛ nabila musa musa na bɔ o yɔrɔ la ka bɔ ni eh, bani isakaw ye o yɔrɔ la sisan ka ta- ka sɔrɔ ka taa taa n'o ye sisan ibrahima ka eh, faso faso la sisan a bɛ israɛl sisan donc donc ala olu tora o yɔrɔ la sisan ala ka tila ka lɔ tuguni ka an ka an eh, an fɛngɛ an kuntigi muhamadu ka ka fakɛ min ye ismaɛl ye ale ka yɔrɔ nin donc a ka yɔrɔ min ye kaba yɔrɔ ye kira taara wolo o yɔrɔ tuguni ala ka plan tɛ wa ala y'a fɔ a ye o yɔrɔ nin bibili kɔnɔ ala y'a fɔ a ye k'a ka bon nin jɔ a ka taa kaba nin jɔ a y'a jɔ ka to o yɔrɔ la ka tɛmɛ ma mais mɔgɔ ka ka ka ismaɛl fɛ o yɔrɔ la n'a ba n'a ba batiri kɛra kɔnɔ i m'a ye donc ala ka plan de mɔgɔ tɛ se k'a faamu dɛ e wolola fo yɔrɔ jan na ka bɔ ka taa sigi yɔrɔ dɔ la i ka mɔgɔ tɛmɛ ka taa yɔrɔ dɔ la tuguni ka taa wuli o yɔrɔ ka sɔrɔ ka taa yɔrɔ kɔrɔman la ala ka tila ka lɔ o yɔrɔ ka ciden caman di u ma ka tila ka lɔ o yɔrɔ ka ka bɔ ni ciden ye laban yɔrɔ la bon min ibrahima taara jɔ ka to yen taara bɔ ni ciden o yɔrɔ la tuguni parce que an kuntigi muhamadu ka yɔrɔ nin nɛɛma ni kisi b'a a ka wolo yɔrɔ nin a b'a yira ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔ la a dit que c'est le centre du monde diɲɛ bɛɛ lajɛlen a dit que hali bi hali tubabu yɛrɛ b'a- y'a yira ko maka misiri yɔrɔ nin n'i y'a ye kɔnɔ ti ka tu- tourner ka fɛngɛ nin foyi ti ka kɛ nin ko a hali kɛ diɲɛ yɛrɛ daminɛ yɔrɔ de ye o yɔrɔ nin yɛrɛ ye fo ka taa N'i y'a yɛrɛ- ka taa fo voilà ka taa fɛn fɛn Fɛn fɛn de y'o yɔrɔ ye. maka yɔrɔ nin yɛrɛ mais ala ka ala ka ala ka bon fɔlɔ tɛ o de kɔrɔ kuranɛ kɔnɔ ko ko bon fɔlɔ min duguyara dugukolo kan ale y'o boli o- o o fɛn de ye O de ye Kaaba ye. k'a sɔrɔ k'a ma jɔ k'a ma jɔ ka kɔn foyi ɲɛ dugukolo kan Allahu akbar. n b'a fɔ a fɔ ibrahima ta de wa mais ibrahima ta de wa mais ibrahima taara dɔn yɔrɔ min na a ko ala ka bolo ka kɔrɔ ayiwa ibrahima taara taara jɔ jɔ yɔrɔ min na a t'a sɔrɔ ala y'a kɛ an ba an ba an ba adama ou bien fa adama fara fa adama yɛrɛ o yɔrɔ min na yɛrɛ ale yɛrɛ tun ye dɔ kɛ o yɔrɔ ka to ka tɛmɛ dɛ donc o de tubabu y'a yira ko o yɔrɔ nin yɛrɛ ɛɛ dugukolo kan tun ye ji ye diɲɛ diɲɛ la bɛ tuma de ye k'o yɔrɔ yɛrɛ kɛnɛ kɛnɛ kɛnɛ ye ka kɔn yɔrɔ tɔw bɛɛ yɛrɛ yɛrɛ ye parce que ni dugukolo géographiquement n'i y'a ta ka filɛ i bɛ t'a sɔrɔ maka de bɛ tintin kan bɛɛ lajɛlen kan ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan donc c'est à dire que ala ka ko e kana taa kɛ manamana ko tɛ quoi ɔn mais bi mɔgɔw ma ala ko faamu non non ko ismaël ko ciden ma sɔrɔ man kan ka bɔ man kan kan ka bɔ israel tan na tan na parce que nabi ɲuman caman bɔra o yɔrɔ la mais e ɲinɛna ko ala min ko nabila ibrahim ma e ka den e ka den bɛna kɛ diɲɛ laban ciden ye ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye kɛ silamɛw ye o diɲɛ laban de ee nabila isa nana min tɔgɔ ko bi wele ko jesus christ ale nana dugukolo kan k'a fɔ ko non non non ne ma na danfɛn dɔ kama ne nana israel dɔrɔn kama mɔgɔ dɔ bɛna na a bɛna danfɛn bɛɛ lajɛ ale tɛ ne ye dɛ ne t'ale ye mais ale sara ka tɛmɛ aw ko non non ko ale don ko a t'a fɛ k'a fɔ a t'a fɛ ka fɔ nafigi don wa nafigi don a t'a fɛ ka fɔ n'a ma fɔ est-ce que ciden don tugu wa e kan ka na diɲɛ bɛɛ kama e nana mɔgɔ tromper mɔgɔ ala ye ne ci ne ka na tugan yan ka na fɔ ko nana diɲɛ bɛɛ kama ne ko ɔn ne ne ma- ne nana tugan dɔrɔn kama ne taara tuma min na sisan a ko wuli ko ne nana diɲɛ- na- danfɛn bɛɛ lajɛlen k'a di mɔgɔ diɲɛ bɛɛ kama mais mais n'a n'a tun kɛra tiɲɛ ye tiɲɛ tiɲɛ ni nabi isa nana israel- is- eh, diɲɛ bɛɛ kama mais ale Isi- eh, jesus christ ale ko non ale nana israel dɔrɔn kama c'est que nkalontigɛla don ciden fana ti ka tun ti fana tun fana ciden fana tun ti ka ka nkalon tigɛ tun ti ka nkalon tigɛ donc olu ye nkalontigɛlaw ye kuma kɔlɛ o ye n'o tɛ silamɛya kɔni silamɛya ni chrétien ni yahudiya sɔsɔli tɛ yen mɔgɔ de bɛ sɔsɔ- sɔsɔli fɛ Ɔn, mɔgɔ bɛ ten ɛ, hali an fɛ silamɛw cɛ est-ce que an bɛ- an an bɛnnen don yɛrɛ wa Ɔ, a bɛ ten hali- ala ko bɛ ten hali yahudu ninnu nabi isa wolola tuma min na ko a tɛ a tɛ a tɛ ala kuma fɔ yan ko ko ko ala mɔgɔ tɛ ko sitana don ko nkalontigɛla don non ale taara an kɔni mɔgɔ nana aw chrétien ninnu fana ko nkalontigɛla don aw bɛ aw bɛ aw bɛ yahudu minnu ko minnu ye nabi isa faga ko aw y'a faga de aw ɲɔgɔnna tɛ wa aw ɲɔgɔnna don paseke aw tun bɛ ni la o tuma aw tun aw fana tun bɛ nabi isa faga n'i ko kira tɛ cɛ ye o e tun tun nabi isa fana faga fo ne kɔlen o ye an ka yɛrɛ kɔlɔsi dɛ ala ko nin an ka yɛrɛ kɔlɔsi yɔrɔ jumɛn don innahu haya dɔn ne sun na dɛ fefe dɛ a ka y'a- a y'a di ma inna Ka taa numéro fɔ. Fo ka numéro di. ali azizu ali hakim Numéro de don. ko ka numéro di n'o tɛ n t'a ye jɔrɔ hakim ɛ yɔrɔ ye ko al aziz donc wa wahabna no wa wahabna lahu isaka sanu donc ala taala ko tɛmɛnen kɔfɛ ɛɛ wa wahabna lahu isaka ne ye isaka d'a ma min y'a ka den ye wa yakuba isaka fana ka yakuba wolo wa ja'alna fi zurriyatihi nubuwata ne ye nabiɲumaya don o kan o ka a- a- ale ka ale ka siya kɔnɔ donc nabi isa eh, musa eh, fɛnkɛ ibrahima ka siya nin nabiɲumaya sɔrɔla o yɔrɔ la caman caman nana caman caman wa wal kitaba ka tila ka kitabu di u ma min b'o waju wa atayna ajrahu no wa ataynahu ajrahu n ye nabila ibrahima sara na ka ala ye a ka a ka a ka voilà a ka sara d'a ma quoi fi duniya diɲɛ kɔnɔ yan fɔlɔ wa innahu ale ko ibrahima bil ahira alkiyama don lamina sɔlihina a bɛ fara maa ɲumanw kan ka don arijana kɔnɔ voilà ala ka o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen wa lutan ala ko lutu fana bɛ yen lutu lutu kɛra kuma eh, nabila isa eh, pardon nabila musa ka ko musa mun yɛrɛ nabila fɛnkɛ ibrahima ka eh, tonton don wa n'o tɛ a ka fɛn tɛ voilà n'o tɛ a ka a ka kɔrɔkɛ tɛ o dɔgɔnin fana tɛ mais voilà voilà ale sɔnna ka limaniya ma bon ala ko di wa lutan ala ko lutu fana iz tuma min na kala li kawmi tuma min na ale fana k'o ka dugu mɔgɔw ma innakum aw e aw aw dɛ lata'tuna fahisata aw bɛ fasijaw ani ko jugu kɛ ko jugu kɛ dugukolo kan ma sabakakum biha min ahadi maa den kelen ma deli ka ko min ɲɔgɔnna kɛ minal alamina danfɛnw cɛma dugukolo kan olu tun bɛ mun kɛ e a innakum aw bi yɔrɔ min na lata'tuna rijala aw bɛ na cɛw ma ka na damu ta kɛ n'o ye muso muso ka yɔrɔ la cɛ minɛ ka jɛ n'a ye lutiya la ɛ n delila k'a fɔ yan kunasini ko mɔgɔ fana sigilen bɛ ameriki faransi fan fɛ tubabu jamana la ko silamɛ bɛ se ka kɛ lutiya kɛ ko silamɛ bɛ se ka cɛ ni muso muso cɛ cɛ bɛ se ka ɲɔgɔn furu ka silamɛya kɛ ka don misiri kɔnɔ ka seli ɔhɔn ka sɔrɔ an bɛna mɛ- ni ala ala sɔnna an bɛna faamu sisan mhm. Ɛɛ, ɔn, wa takta'una sabila aw bɛ to tila ka sira siraw tigɛ ka mɔgɔ faga quoi, ka, ka, ka fɛn bɔsi u la wa tatuna fi nadikum munkara donc aw ka ɲɔgɔn ɲɔgɔn ye yɔrɔ la n'aw sigira su fɛ n'a ba- baro kɛra aw bɛ koniyali ko kɛ donc o bɛ se tuma dɔ la yɛrɛ n'u bɛ sigira ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ ten su fɛ de u bɛ ka ɲɔgɔn minɛ o yɔrɔ la u bɛ tila ka continuer ka baro ye a tiɲɛni ko ko kolon kɛ ko diɲɛ tiɲɛna dɛ fama kana jawaba kawmi kawmihi ala ko mais nabila musa nin ko nin fan dɛ nabila lutu nin kuma nin fan dɛ a ka dugumɔgɔ o ma jaabi dɔwɛrɛ d'a ma dɛ illa an kalu o ko itina bi azabillahi ne wolo e bɛ kumakan kolon min fɔra ala ka lajaba ye nana joona joona a jigi an kan a jigi an kan n'o ye adamaden jako wale dɛ in kunta mina sadiki n'a y'a sɔrɔ e ye cɛntigi ye e bɛ cɛn fɔra a ka lajaba de jigi an kan sisan kala o de nabila lutu ko rabbi n tigi ala unsurni ne dɛmɛ dɛ alal kawmil mufsidina tiɲɛnikɛlaw ka se tiɲɛnikɛlaw kan ale kɔrɔ n dɛmɛ tiɲɛnikɛlaw kana kana se kɔrɔ wa walamma jaat rusuluna ala ko tuma min na eh, ale ka cidenw nana ibrahima nabila ibrahima ma ciden jumɛn de y'o ye malakɛw malakɛ saba ala ye malakɛ saba ci ka na kuma nabila ibrahima fɛ Ɔ, kerecɛn dɔw bɛ sigi ko ale- malakɛ saba nin ko ko ala ala a kelen ye ala ye subhanallah ko kelen ye ala ye olu o lɔ bil busra donc o nana ni ni kuma- ni kumakan duman ye o ka na a nisɔndiya donc dɔw b'a yira ko ismail wolo b'a kɔnɔ walima isaka wolo b'a kɔnɔ wala ala paseke ala nana malakɛ ci ka n'a fɔ ibrahima ye k'a bɛna ismail wolo kɛra nisɔndiyalen kumakan ye nana fɔ tugun k'a bɛna isaka wolo kɛra nisɔndiyalen kumakan ye mais a nana fana ka na lutu ka mɔgɔ halaki fana ale fana kɛra mais ale fana ale fana man di ten dɛ a ko di kalu olu malakɛ ninnu ko nabila ibrahima inna muhliku ahli hazihi kariya an nana dɛ an bɛna nin dugu nin n bɛna nin dugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen halaki in inna ahlaha nin dugu mɔgɔ ninnu kanu zalimina o kɛra kafiriw ye tɔɲɔlikɛlaw n delila k'a fɔ aw ye kunun yan ko aya dɔ o y'a yira ko ala tɛ mɔgɔ dugu dugu dugu halaki fo n'a kɛra n'o kɛra tɔɲɔlikɛlaw ye donc lutu ka mɔgɔ olu o ka lutiya nin i ka mɔgɔ hali ni dunan nana cɛ lo u b'a minɛ ka jɛn n'a ye ka forcer ka la n'a ye tɔɲɔli tɛ nin ye dugumɔgɔ la o b'a kɛ dunan la o b'a kɛ

an b'a dɔn an b'a dɔn tigi min bɛ dugu kɔnɔ dɛ an b'o bɛɛ lajɛlen dɔn k'olu b'a bɛɛ dɔn lanunajiya nuna lanunajiyannahu an bɛna lutu kisi wa ahlahu n'a somɔgɔw bɛna olu kisi illa amratahu fo a ka furumuso nin dɔrɔn ale tɛna kisi kanat mina gabirina ale bɛna halaki paseke ale kɛra jolitɔ ye walama walama an jɛ walama an jaat rusuluna ala ko tuma min na Kiden ninnu o ma kuma nabila ibrahima fɛ de wa o bɛna tɛmɛ ibrahima fɛ sisan ka taa lutu fɛ tuma min na u kuma ibrahima fɛ lutu tun t'a kalama ale b'a ka dugu la ibrahima fana tun b'a ka dugu la donc a bɛna taa o halaki donc sisan kiden ninnu tɛmɛna nabila ibrahima fɛ k'o na taa lutu fɛ o ko di walama jaat walama an jaat rusuluna lutan tuma min na kiden ninnu min ye ale ko ye tuma min na o sera

puisque a b'a dɔn ko ninnu kamalen ɲuman ɲuman ninnu puisque maliki n'o yɛrɛ kɛ kamalen ye n'i y'a ye cɛ ka ɲi cogo min na aa ninnu nana ne fɛ ten nin nin kamalen parce que ale t'a dɔn ko maliki don ɛɛ ko kamalen kamalen gansanw don o de ko aa ɔ a tɛna diya bi dɛ parce que

Ɔhɔn, wa kalu eh, e bɛ yɔrɔ jumɛn yɛrɛ Ɔhɔn, san fila Kalo. ok wa kalu o de sisan eh, ibrahima nin kumakan nin fɔ wa ala ye a dɛsɛlen don o tɛna se ka foyi kɛ du tiɲɛna o de maliki ninnu k'a ma o la takaf kana siran dɛ ibrahima wala tahazan kana nimisa fana inna an filɛ munajuka an bɛna e yɛrɛ kisi wa ahalaka k'i ka somɔgɔw yɛrɛ kisi ila amarataka fo i ka furumuso in dɔrɔn kanat minal gabirina ale tun

a bɛna jigin o kan ko tiɲɛni nin kosɔn walakad tarakna minha ayatan ala k'o halakili nin kɔnɔ ale ala taala ye kabako yɛrɛ to dugukolo kan bayinatan min ye kabako jɛlen ye likawmin yakiluna mɔgɔw ma min bɛ taasi donc hakilitigiw bɛ se ka taasi ka i n'a ye a b'a faamu ko ala tɛ tolonkɛ fo- tolonkɛfɛn ye tolonfɛn ye wa wa ila madiyana ahahum suwayiba donc an bɛ se ka fɔ yan fɔlɔ ko mun kosɔn ala y'o halaki mun kosɔn lo mais mɔgɔ bɛ se ka fɔ bi ko ala ye ala bi ala ye nin danga wa est-ce que sitan tɛ wa olu ko kiden b'a fɔ ko wagati dɔ bɛna se o ko sitan na taa sigi imamu ka lɔyɔrɔ la k'ale k'ale ala ye ala mɔgɔ donc bi bi nin na mɔgɔ dɔw bɛ yen sitan yɛrɛ don k'a b'a yɛrɛ kɛ ala mɔgɔ ye

n ta yɔrɔ ye ila madiyana ila madiyana ahahum ila madi hɔn ya yɔrɔ ye wa fakala ya kawmi a a ko ma sa n ka dugu mɔgɔ ubudula aw ka ala taala bato sisan warju ayi dɛ an ka dafa ila madiyana ila madiyana hɔn ka taa madiyanakaw madiyanakaw fana a dugu de ale fana quoi ahahum suwayiba o ka balima suwayiba ale fana kɛra olu fana ka kiden ye fakala suwayiba fana a ko ka dugu mɔgɔ ma ya kawmi n ka mɔgɔ ubudula aw ka ala taala bato warjul yawmal ahira aw ka jigiya alikiyama don ma aw ka da alikiyama don la wala taasaw fil arde mufisidina aw kana tiɲɛni kɛ dugukolo kan fakazabuhu o y'a ka kuma kan kɛ nkalon ye fa akazatuhumu rajifa ala ko dugu yɛrɛ yɛrɛ de y'o minɛ ka yɔrɔ lamaga fa asbahu fi darihim jasimina dugu bɛɛ la bɛɛ bɛɛ yɛrɛ la bɛɛ lajɛ sulama su- sulama la sula bɛɛ sara Hmm. wa adan ala ko adakaw fana wa samuda ani samudakaw wa kad tabayana lakum min masakinihim o ka olu ka yɔrɔ a bangera aw ye aw tun b'a yɔrɔ dɔn ala fɔra makakaw ye wa u bɛɛ lajɛlen halakira ten wa zayana lahumu sayitanu amalahum ko sitana a ye o ka baara jugu nin masiri ɲɛ kɔrɔ o b'a jate ko baara ɲuman don fasadahum ani sabili to sitana y'o bali ka bɔ ala ka diinɛ ma wa kanu mustabsirina ka sɔrɔ o tun ye o kan ka da o ye ka ɲɛ jira o la o man kan ka su ko sitana ka b'a la o ɲɛ b'a kɛ kosɛbɛ k'u ka sɔn ma mɛ o sɔnna de

ni ala ka kumakan kumakan gɛlenw ye min wala k'a yira o la fastabsiru fastakbaru fil ardi ala ko nka o ye o yɛrɛ bakun bonya dugukolo kan ka yaada wa ma kanu sabikina ala ko o kelen o la kelen ma ne ala taala ma ala taala dan n y'o bɛɛ lajɛlen minɛ k'o ɲa ka jangata fewu ninnu bɛɛ lajɛlen fakulan ala ko ninnu bɛɛ lajɛlen aka aka akazana bizanbihi ne y'o minɛ o ka o ka o ka jurumu kosɔn fa min hum dɔw bɛ yen man arsalna alehim hasiban n ye fɔɲɔ jugu ci u kan fɔɲɔ na o o halaki fɔɲɔ yɛrɛ yɛrɛ wa min hum dɔw fana bɛ yen man ahazatuhumu sayha sanpɛrɛn y'o minɛ k'o halaki wa min hum dɔw fana bɛ yen man hasafna bihil arada dɔw fana n ye n ye dugukolo kari n'o ye kosɛbɛ ka dugukolo datugu o ma o halaki n'a fɔ karuna in kɔnɔ wa min hum dɔw fana bɛ yen man agarakana ne y'o halaki ji la wa ma kana ala liyazalimahum ala ma maaden kelen tɔɲɔ olu cɛma dɛ walakin kanu anfusahum yazalimuna o yɛrɛ bakun tɔɲɔ n ka bolo kuma ka n arrêter yan est-ce que n bɛ n b'a ɲininka sisan kɛ parce que kurana kurana ye hikima ye tuma dɔ la mɔgɔ bɛ kurana kalan o tɛ yɛ- o tɛ o tɛ ɲɔgɔn ɲininka parce que hadisaw bɛ yen hadisa fila bɛ yen hadisa kelen nin ko ni adamaden wolola bi e wolola e jurumuntan de foyi t'i kan jurumu si t'i kan donc dugukolo kan sisan e ka bangebaa e i ka bangebaa i ka yɔrɔ olu b'i kɛ kafiri ye k'i kɛ yahudu ye walima nasara ye walima eh, fɛnkɛ ye kuma na fasa walima josɔnbaga ye donc a tɛ se ka nin ko ten donc adamaden bɛ wolo ten jurumu si tɛ donc dugukolo de kan de i bɛ yɛlɛma c'est-à-dire dɔ fana ko n'i bɛna wolo tuma min na yanni i ka wolo malɛkɛ bɛ na i fɛ ka na ka na i ka baara i ka kɛwale d'i ma ɲuman n'a juguman i ka garisɛgɛ k'ale d'i ma o yɔrɔ la i bɛna n'i bɛna kɛ jahanamaden ye a b'o bɛɛ lajɛlen k'i yɔrɔ la o yɔrɔ la ka tila k'a fɔ ko ko fɛngɛ kalam ko biki jara foyi tɛ ka yɛlɛma tuguni ok mais nin hadisa fila tɛ ka ɲɔgɔn ta wa? Ti ɲɔgɔn ta dɛ ɲɔgɔn na ala kɔni bɛ k'o yɛlɛma dɛ donc e kan ka kɛ alijɛnɛden ye eh, malaka d'i ma i ka- i i bamuso kɔnɔbara kɔnɔ ka ban i kan ka kɛ kojugukɛla ye a bɛ i ka- i kɔnɔbara kɔnɔ a y'a kɛ i ye ka ban ɲumankɛla o y'a k'i ye ka ban est ce que n'i bɔra dugukolo kan i nana mun kɛ sisan mais sisan an ka nin aya filɛ sisan ni aya ko di donc sisan n'an sɔnna ko ma o ye tiɲɛ ye ala taala ye malaka ci ka na o d'i ma an kɔnɔbara kɔnɔ donc mais haman ani karuna nin o malaka jumɛn nana kuma ni a ka jogo nin d'a ma a ka jahanamadenya nin d'a ma a kɔnɔbara kɔnɔ et puis ala nana tuguni ka na ka na ka na ka halaki ka na dugukolo kari n'a ye tuguni ala ala dimina a kɔrɔ k'a jalaki tuguni mun kɔsɔn

donc hadisa nin hadisa nin o tɛ ɲɔgɔn ta donc min an b'a fɛ ka min yira sisan donc ala taala ye dusukun d'i ma i ti ka dusukun nin bɛ e- e- kojugu d'i ma ale bɛ ko ɲuman d'i ma donc ale bɛ se k'i bila kojugu la ni ko ɲuman la donc eh, n'i nana ala ka kumakan ma ka ala bato i bɛ ala i bɛ i bɛ ala sɔrɔ n'i bana ale la i bɛ kojugu sɔrɔ mais k'a fɔ ko bon a a jara bon o kɛra tuma bon nin danna nin danna jahanama kama nin danna alijɛnɛ kama donc a banna

a dun banna o ko bɛ kɛ cogo di i b'a tɔgɔ la de wa i b'a kɛ cogo di tɔgɔma la a banna mais lon joli ale fɛ n b'o ni masa den wolola lɛri kelen o lɛri dɔ kelen kelen ɲɔgɔn na bon den tɔgɔ ka fɔ bon o jaabi tigiti tɛ ne fɛ mais n bɛ se ka min fɔ ni den wolola yɛrɛ denɲɛnin ma balikuya ka ban ala yɛrɛ fɛ ɲininkali tɛ
ɲininkali tɛ mais mais a a ee y'a dɔn wajibi don bon a wolola don min fɛ voilà voilà ala yɛrɛ de bɛna o ɲɛnabɔ sa kɛ mais e e tun e yɛrɛ tun bɛ i tɔgɔ d'a ma e tɛna taa e tɛna taa ka taa fili wa an b'o de ma donc i bɛ tɔgɔ b'i d'a ma i bɛ i ka fɔ ka seli a kan yɛrɛ parce que dɔw bɛ yen fana ani ni ma na a kɛra min ma se ka kule ka ban ale de ale da t'a la mais n'a sera ka kule ka sin min kɛ fo ka tɔgɔ d'a ma jɔn o ka taa k'a su don o tɛ basi mais min ni ma na don min ni ma na ale ma wolo fɔlɔ yɛrɛ o ma ɲɛnamaya de

n'o ye a bɛ ten quoi mais bon mais denmisɛn ninnu min ma baliku nin o ko ko yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ kana taa fɛsɛ fɛsɛ voilà parce que e t'a lɔn maa si m'a dɔn ala alikiyama don e t'a lɔn o foyi tɛ yen voilà mais dɔw bɛ yen min bɛ jɔ latigɛ kan tigi tigi tigi tigi ko wajibi don ka ala ka ɲininka olu b'a fɔ ko ko alikiyama don parce que hadisa ɲɔgɔn to yen quoi olu b'a fɔ alikiyama don ko denɲɛnin fatɔ ani jɔn tuguni ani naloman kolo min ti hakili wulila ani bobo ninnu o tɛ foyi o tɛ foyi faamu ko alikiyama don ko ni mɔgɔ donna alijɛnɛ kɔnɔ ka ban tuma min na o bɛna olu fara ɲɔgɔn kan comme olu ɲininkali tɛ yen olu la ala ko ala bɛna f'u ye bon ko filɛ ko jahanama de ye nin ye tasuma de ye nin ye ala bɛ jahanama de kɛ tasuma ye ka tasuma kɛ jahanama ye o y'a kɔrɔ n'o ɲɛ b'a la i bɛ jahanama nin ye i ɲɛna ko tasuma don i ɲɛna ko adina don mais i bɛ tasuma ye sisan ɲɛna ko adina don sisan k'o bɛna f'u ye sisan bon ala bɛna f'u ye sisan ko haya aw bɛɛ lajɛlen aw ka boli ka don jahanama nin kɔnɔ donc min bɛna sɔn ka ala ka kumakan labato ko ala ye ale danbaga ye ale bɛna sɔn ka ala kumakan labato ale bɛ boli ka taa jahanama kɔnɔ

ɲininka a tɔ olu ta foyi tɛ yɛrɛ voilà donc a bɛ ten quoi ko tafsir don an bɛ taa de ok yɔrɔ jumɛn lo masalu lazina masalu lazina tahazu min dunillahi awliya ala ko mɔgɔ minnu ma ye an ka bɔ yɔrɔ min na sisan mɔgɔ minnu ye fɛn dɔwɛrɛ ta k'a bato min tɛ ala taala ye nin dɛ ko tigilamɔgɔ ninnu k'o kɛ jɛɲɔgɔn ye ko tigilamɔgɔ ninnu ani jɔsɔnbaga ninnu bɛɛ lajɛlen o ka ɲɔgɔn o ɲɔgɔnna kamasalil ankabuti tahazat bayita i n'a fɔ eh, araignée min an ko talen bɛ talen na ale ye bon jɔ cogo o- o ka- o- o ye bon jɔ cogo min donc o ka bon olu ka kɛwale ni ta- ni talen ka bon bɛɛ ye kelen ye mais ko di wa inna awhanal buyuti la baytul ankabut c'est ça non ko bon jaasinin dan

mɔgɔ si tɛ se ka faamu dɛ fo lɔnnikɛlaw halakallahu samawati ala ka sankolo ladilan wal ardi ka dugukolo dilan bil hakki ni tiɲɛ ye inna fi zalika ala ko ni dugukolo ni sankolo dilanni filɛ dɛ la ayatan ko kabako lo lil muminina muminuw ma utlu ala taala ko utlu ma uhiya ilayka e kira muhammad ni kisi b'a ma ala bɛ kuma la fɛ dɛ ne ye fɛn min jigi ka d'i ma min ye kuranna n'a ka kɔnɔnafɛnw ye ko i k'a kalan utlu ma uhiya ilayka i fɛn min jigi ka d'i ma minal kitabi ka bɔ kitabu la a kalan ka kalan ka di adamadenw ma mun de kan ka kalan ka yira i la ka kan ka yira i la e ka nin kɛ ka nin kɛ ka nin kana nin kɛ kana nin kɛ kana nin kɛ nin ye haramu ye nin haramu ye halali ye ka bɛɛ yira i la wa akimi salata e ka seli lɔ seli ko i ka seli ala ko i ka seli i y'a faamu wa aw ka seli inna salata ala kɔni ko seli seli filɛ dɛ tanha a bɛ hadamaden bali anil mun- fahashai ka bɔ ko jugu ma wal munkari ani kodiyali ko wala zikiri akbaru mais ala ala hakili jigi ko a fɛn belebeleba don wallahu yaalamu ma tasifuna aw bɛ ko tasnawuna aw bɛ ko ko min kɛ ala b'a lajɛlen kalama i m'a ye yan donc yan yɔrɔ sisan ala ko aw ka kuranna kalan ka yira adamadenw la donc a kɔnɔnako sariya bɛɛ lajɛlen halali ni haramu ɲuman kɛcogo bɛɛ lajɛlen jira adamadenw jogo ɲuman bɛɛ lajɛlen jira adamadenw la ka tila ka f'u ye o ka seli lɔ donc seli bɛna kɛ sababu ye o ka kojugu dabila o ka kɔniyali kow dabila donc seli kɛra mun ye o tuma i yɛrɛ fɛ seli mun ye i bɛna i bɛ se ka suma mun ma n'i man kɛnɛ i bɛ mun de kɛ mais i bɛ mun i bɛ mun- i bɛ mun ta i ka bana kama donc seli ye fura ye ala ala bɛ banabatɔ furakɛ ala b'a furakɛ ni mun ye ni fura ye e e jogo nin ala b'a yɛlɛma mais ala b'a yɛlɛma ni mun ye ni seli ye seli ni i bɛ seli la sisan komi a y'a fɔ sisan sisan awuzu bilahi mina shaitanir rajim ala ka tanga shaitan ma n'i bɔra kana shaitan baara kɛ i b'a ye sisan a y'i laadi o yɔrɔ la donc seli nin bɛ adamaden bali ka bɔ donc mi- n'an b'a n'an b'a fɔ a filɛ sisan ɛɛ a b'a fɛ ka yira an na Naam. ko ni seli ye fɛn isilamu kala seli ye a yɛrɛ kɛ a ju le y'ale ye a bɛ sigi seli de kan Allahu akbar. n'i bɛ seli nin kɛ sisan seli nin ala a ye ni ala ala ala cɛ kuma nin ka kɛ sababu ye e jogo ka yɛlɛma parce que n'i bɛ masacɛ gɛrɛfɛ i tɛ sɔn k'a ka a ka a ka sariya sɔsɔ a ka- a ka a ka loi sɔsɔ Ayi, i tɛ- i tɛ- donc mais e n'i ti n'i ti n'i ti gendarme gɛrɛfɛ o est-ce que e tɛna kojugu dɔ kɛ yan mais n'i bɛ gɛrɛfɛ i n'a fɔ sonyali kɛ yen wa donc n'i bɛ na ala fɛ ala ka misiri kɔnɔ mais o a bɛ kɛ sababu ye i ka kojugu dabila ka sonyali dabila ka mɔgɔ faga dabila ka ɲamɔgɔya dabila ka ɲɔgɔn kɔniya dabila ka kojugu dabila nka ka taa ka na ala ɲɛ tuguni ka na ala barika la ka ala barika la ka wuli tuguni ka ala ɲɛsiran sɔrɔ tuguni ka bɔ kɛnɛ ma ka o juguya juguman dabila tuguni mais sisan ni mais ni e bɛ n'i bɛ seli la sisan mais juguman tɛ dabila sisan a kɔrɔ ko di sisan a kɔrɔ sisan e ka fura min i b'a ta i ka bana kama de fura nin t'i nafa n'i k'i jogo ti yɛlɛma sisan seli nin t'i nafa ni jogo ma yɛlɛma a tiɲɛna donc o le ko hadisa dɔ b'a yira ko ni seli ɲɛna fɛn bɛɛ ɲɛna donc ni seli ɲɛna i jogo bɛ ɲɛ ka fara kan alijana bɛ don donc ni seli ala taara ɲɛfɛ alikiyama don ala tɛ foyi ɲininka fɔlɔ a b'a filɛ e yɛrɛ ni karama se selibaga ye wa n'a ye selibaga ye sisan sisan seli nin sera k'a yɛlɛma a ye ka ɲuman kɛ wa n'i ma ɲuman kɛ jahanama

a ko donc parce que ɛɛ n'i donna ɛɛ kabayiri kɔnɔ a b'a yira jurumu fɛnkɛ seli bɛ jurumu yafa mais a tɛ kabayiri yafa voilà o se- a bɛ sɔrɔ bakara kɔnɔ o c'est ee wɛ ee imrana yɛrɛ kɔnɔ donc a bɛ i dɔ mɛsɛn yafa n'o ye mais mais kabayiri tɛ donc kabayiri nin sisan ale bila minjana kan donc i ka banba n'i bɛ seli la an bɛ mɔgɔ wele min ye quoi n'an bɛ seli la an ka banba an ka jogo ɲɛ ka fara seli kan o ye o ye muumini yɛrɛ yɛrɛ de ye ni o tɛ an bɛ laban ka kɛ nafiki ye n'an kɛra nafiki ye kaban an ta tiɲɛna i m'a ye donc voilà ni dɔ b'a fɛ ka fara kan ya yɔrɔ la quoi an ka faamu dɔɔnin mais sisan voilà voilà mais mais kuma fitini bɛ tuguni a laban de wala zikirulahi akibaru donc ala ka hakili jigi ala ko ale fana ka bon a kɔrɔ dɔw bɛ hakili jigi dɔw dɔw ka seli don

n'i ye hakili jigin ala ko la i tɛ mɔgɔ ka ba sonya kɔngɔ la n'i ye hakili jigin ala ko la i tɛ mɔgɔ faga n'i ye hakili jigin ala ko la i tɛ kɛlɛ sɔrɔ ko i tɛ kɛlɛ dabila foyi ka dugukolo kan donc o de b'a yira sisan o yɔrɔ de ka gɛlɛn adamadenw ma mɔgɔ bɛɛ ka parce que o dɔ y'a yira ko seli hali fatɔ bɛ se ka seli hali naloma bɛ se ka seli hali mɔgɔ jugu bɛ se ka seli hali sitana yɛrɛ bɛ se ka na seli nanfigi min na don jahanama jukɔrɔ la a bɛ na misiri kɔnɔ tuma dɔ la a bɛ seli mais mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka jogo ɲumanya kɛ o de gɛlɛya yɔrɔ de ye o ye diinɛ ka gɛlɛya yɔrɔ de o yɔrɔ de o de ko wa zikiri akbar a ka gɛlɛn adamadenw ka tɛmɛ tɔ nin kan i b'a yɔrɔ de wa o y'a ye n'an donna suratu bagara kɔnɔ o fana o yɔrɔ la ko seli ni sabari ko sabari ka gɛlɛn fana seli ka gɛlɛn sa- a ye fɛn o fɛn seli in kɔnɔ sabari ani ani ani hadamaden ka su- se ka ka ha- haramu dabila ko gɛlɛn ko gɛlɛnmaw lo hadamaden ma donc parce que parce que donc ni- mais sisan n'i sera ka seli n'i sera ka seli kɛ mais e ma jogo ninnu ɲɛ ka ban e e- e ni ala yɔrɔ- yɔrɔ yɔrɔ bɛ janya ɲɔgɔn ma hadisi kelen ma fɔra ko hadamaden o hadama hadamaden n'i bɛ seli la seli ti ka kɛ sababu ye i ka jogo yɛlɛma ko lon bɛɛ i bɛ janya ala ma i bɛ janya ala ma janya laban i bɛ kɛ sitana ye

vraiment an nisɔn ka di surtout surtout an ka an ka an ka liman fɛ parce que kɛra kuma ale de sababu sababu bɛɛ ɲɛfɛ ɲɛfɛ yan quoi non ne ne ne ye tun tɛ mɔgɔ ye min bɛ se ka ar- mɔgɔ min don o bɛ sɔn ka ka sabari ka sira di ka mɔ- ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o tun tɛ kɛ o an bɛ dɔw ye yɔrɔ dɔw la u bɛ ka misiri datugu ko waajuli tɛ kɛ yen yɛrɛ komi ale ta ale tɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ mɔgɔ dɔ- mɔgɔ dɔ fana ta kɛ aa a bɛ sigi parce que dɔw fana bɛ yen n'u ye na waajuli kɛ parce que kunnandi don dɛ dɔw bɛ yen a ka kɛwale yɛrɛ kama yɛrɛ t'a fɛ mɔgɔ ka waajuli yɛrɛ kɛ wɛrɛ mais limamu parce que n'a ye kuranɛ kalan ka bɔ yɔrɔ dɔ la a bɛna ale jogo fɔ a dɔn a t'a fɛ yɛrɛ ka k'a sɔrɔ hadamaden dɛ e ka sɔn kuranɛ k'i jogo fɔ parce que mɔgɔ den mɔgɔ den kelen tɛ dugukolo kan min kuranɛ t'a jogo fɔ tiɲɛ don dɛ min fɔ i ma wolo fɔ sisan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ wala i bɛ se ka bɔ i ka se ka bɔ bɔ a la